igbo bụ igbo anyị ka na-atụpụrụ unu okwu ndụmọdụ m na-enye ndị ntorobịa dịka m si gwa unu na na ndị ndị gị na ha na-ayị ha na-enyekwara gị aka uto ha na-enyere gị aka ịga n'ezi na-enyekwara gị aka ifu n'ọhịa ndị gị na ha na-ayị ụdị nkata unu na-akpa ya bụ nwa onye ntorobịa marụgoro ihe mara ndị gị na ha na-ayị mara ndị gị na ha na-akpa ka ọ dị na nwoke ka ọ dịkwa na nwaanyị ka ọ dị na nwoke ka ọ dị na nwaanyị mana ndị nke nwoke na-akaba njọ n'izu maka ihe ndị nwoke niile na-abụcha zam bịam bịam bịam bịam ọ bụ etu a kwa ka ọ dị ka a na-ekwu ndị na circle unu ga-anọ na-akpa sọ maka onye gburu dede etu a kwa ka ọ dị na circle unu ga-anọ a na-akpa maka ihe gbasara ọdịnala na omenala na ihe were ị na-anụzi ee Bible is a scam Christianity is a scam Jesus Christ is a scam ya scam scam scam ekwugide ekwugide ekwugide ibughara ya bụ ụkwara akwapụgide akwagide ya bụ ụkwara akwagide ya bụ ụkwara akwagide ya bụ ụkwara ibughara mbọsị ya eme ịkwụ ọnụ bido kwasịsịba ụkwara nke gị uche unu dịkwa ya uche unu dịkwa ya enwekwa a perfect system ama m na a lot of imirikiti ndị ntorobịa anyị kịta chekwaziri ndị gbasara omenala ọdịnala enweghị a perfect system nke a bụ eziokwu mana mmadụ ada afụcha ife fụchaa kpọọ ya ọchịchị Christianity bịara be anyị adịghị 100% nke ahụ bụ eziokwu ọ dịghị 100% mana ị ma-eji maka adịghị 100% dị ụdị ndị ọcha wetagasị maka na ndị ọcha wetara ya nwegasịkwara ụfọdụ n'ime ha nwekwu ihe ha bugasị n'obi mgbe ha na-achọ mgbe ha na-abata ebe a so dịka some of the things ha wetara anyị mgbe ha ji Christianity abịa bịa na-emegidekwa gbasara gbasara ọdịnala anyị ma omenala anyị dị mma ọ dịka ọ zọgidere ụkwụ ọ na-emekpa ya mana anyị nwere onwe anyị ya na-agba nnekere some of us gbagoro anyị anyị na-agba nnekere mana anwụkwa na anwasị soro ndị na-enwe mgbe pọrọsị akwụkwọ nsọ scam ya Bible scam Jesus Christ scam kọkwa ihe doro gị anya ka o doo ya ihe mmụọ ọ dịkwa omimi hinne ọ bụghị ihe mfiri ọnụ inweghị ifiri ọnụ ifirite ofu ifiri ọnụ ifirite ofu ndị ntorobịa ka m na-agwa gbadosigodo anya ike na future n'ihe ị na-eme ọrụ aka ị na-amụ mbọ ị na-agba akwụkwọ ị na-eje jee eje tie mma ngwo ndị jere akwụkwọ gụghachi anyị isi pụta ha sobukwa mgbe ha mgbe ha ka na-ebidokwa ha na-eme eh, na-akọtọ akwụkwọ nsọ na-akọtọ kraịst o nwe ebe ha ruo ruzie wee fụ wee tie focus n'ihe ị na-eme na ahịa bụ ekere focus na-ayọ chukwu na-ayọ chukwu eje na ferebe ọnụ ferịta ofu ihe ya bịa eferịta ọ bụrụ gbagba tinye ndoro na ezinụlọ unu ihe doro gị anya ọfụma ọfụma ka ị abịa na-aba ya na-abasi ndị ike imirikiti n'ime anyị bụ ụkwara a bụrụ ha n'ọnụ onye ọzọ bụrụ ha n'ọnụ ụdị ụkpa ha kpalụ na ụdị ọyị na circle ebe ha na ihe a na-akpa ihe ha butere ebe ahụ ha werezie ewere egwu anyị mana ihe jọrọ njọ bụ na ọ bụrụ na ị kọtara ụkwụ a kọsara onwe gị na onye na-akọnyekwa ya ndị ọzọ na-edufukwa ndị ọzọ ọ ya bụ nke jọrọ nnukwu njọ focus gbado anya na ihe mbọ ị na-agba wee bụrụ mmadụ hapụgodo about etu uh, ụka si wụrụ scam ụka abụghị scam ụka bu education wee bịa education nke anyị nọ n'ime kịta na-eweta mmepe dị egwu ma phone ma computer ihe na-ege na ị na-eyuzu tata mere obodo chawapụ nọrọ ebe ọ nọ kịta ntorobịa ka m na-agwa uche unu dịkwa ya